Ala subahanahu wataala tandoli kɔ masa min ka sanu ni a ye danfɛnw dan ka bɔ a ka saniya na o tandoli kɔ don an bɛ ala subahanahu wataala ka ni sanuma an bɛ sɔli kɛ o kan ni sanuma jumɛn don seyidina abudulayi dencɛ ani an ba aminata dencɛ min ye seyidina muhamadu rasulilayi ye ni min fɔlɔla ka kɔrɔta ni tɔw bɛɛ cɛ ma ni min saniyara n'a ka kɛbaara ye ni min nana ni tɔw saniyani kun kan ni alahu subahanahu wataala ka kisi kumakan ye an bɛ sɔli kɛ o ni sanuma in kan o ni sanuma ni alahu subahanahu wataala a n'a ka mɛlɛkɛ belebelebaw sankolo mɛlɛkɛw dugukolo mɛlɛkɛw mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛli fara ɲɔgɔn kan ani ala subahanahu wataala ka danfɛnw jɛra ka sɔli ciba min kan kisi caman ani nɛma caman ni hinɛ camanba ye an bɛ sɔli kɛ o cira sanuma in de kan ala ka hinɛ kɛ a n'a ka so don kɛ a n'a somɔgɔw a n'a ka bɔnnaw bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnya la a n'a ka manto kelen kelen bɛɛ Naamu, manto minnu n'u somayɛlɛmana Ala ka hinɛ u la ka yafa u ma, aami, manto minnu balolen don Ala ka ɲɛnamaya hinɛ kɛ u ye ka yafa kɛ u ye, aami, Ala ka anw kanda ka anw bila sira tileli kan sira min ye kisi sira ye, aami, Ala ka anw kanda ka anw bila sira tileli kan sira min dunya bɛ ɲɛ lahara bɛ ɲɛ an bolo amin hali bi an balima silamɛw an bɛna bi laseli ta Bamakɔ dugukolo kan yan naam bi laseli tagali bɛ an ka wurudi de kun kan naam wurudi min ni Alahu subahanahu wataala y'a di aw balimacɛ ani aw dencɛ ma min ye Sɛki Elaji Adamu Togo ye ka bɔ Burukina Faso naam Alahu subahanahu wataala ye a ka tɔgɔ sanumanw ta ka wele cogo ɲumanw fara a kan k'a d'a ma a san tan ani wolonfila filɛ a bɛ ala wele o de la n'a bɛ dugawu kɛ alahu subahanahu wataala ka danfɛnw ye a tilara tugu k'a fɔ ko n ka nin tɔgɔ sanuma in ta ale ka wele cogo ɲuman ni fara kan ka di a ko ale ala subahanahu wataala ka jɔn dɔw bɛ dugukolo kɔ kan minnu bɛ hamina anw ka dunya bɛ ɲɛ cogo di an ka lahara bɛ ɲɛ cogo di a ko o la a ko n ka ale wele cogo ɲuman fara ale tɔgɔ ninnu kan ka di o jɔnw ma a k'u k'ale ala wele o ka dunya ɲɛ na so la u k'ale wele u ka barazaki dalen hinɛ a n'a lafiya la u ko ale wele sirati tigɛli nɔgɔya la u ka ale wele mizani sumali girinya la u ka ale wele kiyama jɔdon ka kisi a n'a hinɛ sɔrɔli la u ka ale wele alijanatul firidawsi sɔrɔli la o la sa an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen ni alahu subahana watala ye nin di aw dencɛ ma sɛkɛ laji adamu toe min ye alahnuru ka guide spirituel ye ni ala y'a yamaruya ko a di alahu subahana watala sɔnna nin ye a san wɔɔrɔnan ye ni an ye wurudili bɔ kɛnɛ kan ni an bɛ k'a di ni ala subahana watala y'a fɔ cogo min a ka ni sanimanw bɔra maliba in kɔnɔna na ka na wurudi ta bamakɔ ka na wurudi ta burukina ka na don n'a ye maliba in kɔnɔ ka don n'a ye mali kapitali la bamakɔ yan komi i n'a fɔ ni saniman dɔw bɔra kɔdiwa k'a ta ka don kɔdiwa cogo min i n'a fɔ ni saniman dɔw donna n'a ye senegali ani Ghana ani La Guinee ani Arabie Saoudite cogoya minnu na, naamu, o la sa ne bɛ Allahou Soubhanaou wa taala barika da, naamu, don min na a b'a jira ne la n kelen ko k'a tɔgɔ nin di ko ale ka jɔn ɲumanw bɛ yen minnu bɛ jɔrɔ dunya ani lahara sɔrɔli la, naamu, ne tun b'a miiri o don na ko i b'a sɔrɔ ne ni n ka denbaya dɔrɔn de tun bɛna wurudi, naamu, jaa i b'a sɔrɔ jɔnbaw bɛ Ala yɛrɛ bolo tugun minnu kɔrɔtalen don. o bɔra dunya yɔrɔ surun na yɔrɔ janw na a ka na wurudi minɛ lilahi wa rasulihi k'u bɛ dɛmɛ ɲini Alahu subahana watala fɛ a ka o ka dunya ɲɛ ani lahara ɲɛ na u k'u bɛ jigiya ɲini ka bɔ u danba masa yɔrɔ u k'u bɛ Ala ka yafa ɲini ka bɔ u danba masa yɔrɔ n'a ye o la ne yɛrɛ fana ye wurudi ta k'a d'u ma lilahi wa rasulihi n y'a di u ma n tɛ dɔrɔmɛ kelen ɲini u fɛ fɔ n'a kɛra kisi ye o la sa alahnuru jamakulu sani an ka wurudi ɲɛfɔ ani wurudi sariyaw ɲɛfɔ ne ye wurudi sɔrɔ cogo min ani n bɛ wurudi di cogo min n b'o ɲɛfɔ aw ye alahnuru cɛdenw a n'a musobaw a n'a denmisɛnbaw ani jɔn hinɛlenw Ee wurudi ni Alahu subahana watala ye ne kanu k'a di ne ma fu fi sabili laahi, naamu, ne yɛrɛ b'a di aw ma fu fana n tɛ dɔrɔmɛ ɲini aw fɛ, naamu, n bɛ mun ɲini aw fɛ o ye kisi ye, naamu, aw ka se ka kisi ka bɔ dunya ɲangata ani lahara ɲangata juguw ma, naamu, n b'o de ɲini aw fɛ wurudi dili la, naamu, o tɛmɛnen kɔ tugu dɔ Alahu nuuru cɛba n'a musobaw, naamu, Alahu nuuru wurudi dili aw ma, naamu. Alahu nuuru wurudi dili aw ma n t'a di aw ma ko aw ka sonsoro ka ne fo n t'a di aw ma ko aw ka sonsoro ka ne fo n tɛ o fɛ fewu n'a ma ɲɛ sonsoroli kɔ aw y'a kɛ sujudi ye ala subahanahu wa taala ye ala min ko a ye aw dan kɛrɛnkɛrɛnya la ale ala batoli kun kan yanni aw ka suuli ne ye aw ye suuli a danbaa masa ye masa min bɛna aw faga sini ka tila k'aw ɲininka masa min y'a fɔ mɛlɛkɛw ye ko aw dankun ye ale batoli ye a ye jija a ka suuli o masa belebeleba in ye n t'a di aw ma ko aw ka ne kanu n b'a di aw ma n'aw ma ɲɛ kanu kɔ aw fɔlɔ ka aw ka aw fɔlɔ ka ala subahana wa taala ka ni sanuma in kanu naam o ye ni sanuma jumɛn ye naam Alahu subahanahu wa taala ye ni min kanu ka tɛmɛ ni bɛɛ kan min ye segidina Muhamadu rasulilahi ni ye cɛ min ni kɛra nɔɔrɔ ye ka nɔɔrɔ ci nɔɔrɔ tɔw kan naam a y'o de kanu naam n'aw ma ɲɛ ko aw bɛ fɛn kanu aw y'a jija ka aw ka duɲa labɔ sababuw kanu min ye aw bangebaaw ye naam ni aw ma ɲɛ ko aw bɛ fɛn kanu a ye jija aw k'a ka diina kanu ka tɛmɛ aw yɛrɛbakun kan Naam. N'aw ma ɲɛ ko aw bɛ fɛn kanu, aw y'a jija ka alikuranɛ karim El anzim min ye Alahu subahana watala kumakan ye, a y'o kanu ka tɛmɛ aw yɛrɛbakun kan. Naam. Ne bɛ wurudi di aw ma, n'aw ma ɲɛ fɛn kanulen kɔ. Naam. A ye jija ka Ala ka fɛn kanulenw kanu. Naam. O tɛmɛnen kɔ, n tɛ nin wurudi nin fana di aw ma ko aw ka ɛɛ hediya ta ka n'a di ne ma. Naam. La la la la n t'o deli Ala fɛ fiyew. Naam. N t'a deli Ala fɛ N yɛrɛ ka ala wele ka dɛsɛ ka siri aw la n t'a deli ala fɛ fana den ka ala wele ka dɛsɛ ka siri aw la n bɛ min deli ala fɛ ala ka ne yɛrɛ se n yɛrɛ kɔrɔ ni ala wele ye ka tila ka aw kelen kelen fana se aw yɛrɛ kɔrɔ ni ala wele ye ala kana aw siri maa la fewu nka ala ka aw kɛ mɔgɔw makoɲɛbaa ye i n'a fɔ ne b'a fɔ n yɛrɛ ye ala kana n siri mɔgɔ la nka ala ka n kɛ mɔgɔw makoɲɛbaa ye n b'o kanu aw ye n'aw ma ɲɛ ko aw bɛ aw bololafɛn bɔ aw ye sigiɲɔgɔn dɔw lajɛ minnu dɛsɛlen don aw b'o dɛmɛ i b'i ka bololafɛn ta ka taa di o ye sigiɲɔgɔn dɔ ma n'aw ma ɲɛ hadiya bɔli kɔ a don suman na k'a di kɔngotɔ dɔ ma a don fini na k'a di finintan dɔ ma a don fila la k'a di banabatɔ dɔ ma i bɛ se ka baraji sɔrɔ cogo cogo a y'a ka wari ta k'a don o da fɛ aw kana ta ka ne sɛgɛrɛ n'a ye fewu aw ye ne to ala bolo ala min ye n sugandi n'a a y'a fɔ ko ale bi jɔ ni ye ala min ti dɛsɛ a ye ne to o bolo nka aw ka banba aw yɛrɛ ma wurudikɛlaw ni n ti nin wurudi nin di aw ma fewu k'a fɔ aw ɲɛna ko aw ka eh, eh, eh, aw ka baaraw bila ka na baara kɛ ne ye n tɛ nin wurudi in di aw ma ko aw ka na baaraw kɛ ne ye nin wurudi nin bɛ di aw ma n'aw ma ɲɛ ko aw bɛ baara kɛ a ye baara kɛ ala ka diinɛ nin kɔnɔ baara min baraji bɛ aw sɔrɔ ne min filɛ ne ye danfɛn ye kɔmi aw n ye safɛn ye kɔmi mɔgɔ salen tɔw sara cogo min o la ni aw ma ɲɛ ko aw bɛ baara kɛ wurudi nin kɔnɔna na a ye baara kɛ ala wele la n'a ye fɛn min sɔrɔ ala wele la a y'a ta ka ala ka danfɛnw lahinɛ baraji ani labanko ɲuman yala n t'a di aw ma fewu ko a ka na baara kɛ ne ye n tɛ nin wurudi nin fana di aw ma k'a fɔ ko ni aw ye ne ye yɔrɔ dɔ la o bɛ ni ne bɛ na mali la ko aw ka jɛ ka ne kunbɛn nin bɛ di aw ma lilayi wa rasulihi ala yɛrɛ jati kama ala kama ko sɛgɛnba t'a la ala kama ko sɛgɛnba t'a la hmm? a bɛ di aw ma ala kama aw k'a minɛ ala kama aw ka ala wele ala kama aw ka ala wele aw yɛrɛ ka dunya kisi la ala wele aw ka lahara kisi la aw ka ala wele aw balimaw ye ka ala wele aw diinaɲɔgɔnw ye aw ka ala wele ala ka danfɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen ye wurudi nin dikun de ye o ye aw ma walisa Naam. aw nɔ ka to dunya na ala wele la Naam. aw tɔgɔ ka to tarikuw kɔnɔna na Naam. wurudi dikun de ye o ye Naam. nka wurudikɛlaw Naam. an bɛ to ka mɛn eh, ala subhanahu wa taala ka ni jugu dɔw da la Naam. ko n'i ye wurudi n'i ye wurudi di mɔgɔ ma Naam. ko aw bɛ wurudi min kɛ ko a bɛ taa wurudikɛla fɛ Naam. k'a fɔ aw ɲɛna ko ni wurudikɛla tɔw ta bɛ ten ko ne ta tɛ ten Naam. ko ne ka wurudi foro don Naam. N'i taar'a tigɛ k'a sɛnɛ i cɛ siri ka sɛnɛ min kɛ foro la i b'o suman de sɔrɔ n'i yɛrɛ taar'a tigɛ i m'a sɛnɛ a tulama bɛ tila ka fa ten i tɛ nafa foyi sɔrɔ a la i cɛ siri ka mun kɛ ala wele la i b'o nafa sɔrɔ ne yɛrɛ ye n cɛ siri ka mun kɛ ne b'o nafa sɔrɔ maa den kelen ka ala wele tɛ taa ne fɛ abada la yajuz ne tɛ mori ye mori min bɛ niw janfa ayi ni ala kun ye n dɔn o mori ye a kun ti nin bonya nin kalifa n na a kun ti n ta kunfinya la ka n sugandi ni ba ni miliyɔn caman cɛma ka dɔnni kalifa n na n'a bɛ tila ka n laadi n ka jɔncɛ nin kɛ nin bɛ bɛn ma nin to nin ti bɛn ma ni n kun ye mori jugu ye a kun t'o kɛ sɛlɛ bɛ jirike aw ka fari foni aw yɛrɛ ye a ka ala wele nin kɛ a ka dɔn ko ala ye dɔnni di cɛ min ma n'a y'a sɔrɔ a ma kɛ kalan ka sira ye a ma kɛ mɛlɛkɛw ka sira ye a ma kɛ jinɛw ka sira ye fɔ a kɛra ala subana wa taala ka sababu ɲuman dɔ ye ka ta ka di ne ma n'a fɔra ko ne fana ka wurudi di ko jɔn ɲumanw bɛ dugukolo kan aw y'a yɛrɛ kɛ jɔn ɲumanw ye ka ala wele nɔ ka tɔw la duniɲa na ye ala tɔgɔ ninnu ka kɛ aw yɛrɛ ma bɔda ye ka kɛ aw bɔnnaw ma bɔda ye bɔnnaw k'a fɔ ko anw ni jɔn dɔ bɛnna ala subana wa taala ye a k'a ma a tile la ka tɔgɔ ninnu d'a ma a ma kɛ kalan sira ye a yɛrɛ fana ni anw tile bɛnna anw taamana ka nin min'a fɛ anw y'an tile kɛ n'a ye ka sutura sɔrɔ ka diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ o la an denw ko o ko mana degun aw ma a ye fara ɲɔgɔn kan du kɔnɔ ka nin kalan a y'a kalan bɛn kɔnɔna ni hinɛ ni yafa kɔnɔna na ala b'aw laɲini k'aw ye wurudi yɛrɛ dikun de ye o ye aw ma o tɛmɛli kɔ aw ka dugawu kɛ silamɛya ye ani silamɛw bɛɛ lajɛli ye fɔ ni mɔgɔ min ye aw sugandi ka taama ka s'aw ma ko aw ka dugawu k'a ka dugawu k'a ye wurudikɛlaw wurudi dikun de ye o ye aw ka wurudi a fɔli de ye ko alahu nuur

Naam. Tila k'a fɔ ko nuur. Naam. Safɛ. Naam. Wurudi nin. Naam. Alahu subahana wa taala tɔgɔw don. Naam. Ni wɛrɛ tɔgɔ ɲagamili t'a la. Naam. Danfɛn wɛrɛ tɔgɔ ɲagamili t'a la. Naam. o de kosɔn a ko ale tɔgɔw ye ale yɛrɛ nɔɔrɔ de ye a ko nka ale y'a welecogo ɲuman fara a kan ka di ne ma jɔn minnu bɛ taama ka n'a minɛ ne bolo olu fana ye ale ala nɔɔrɔ dɔw ye a ko olu niw fana bɔra ale ala nɔɔrɔ la olu de ye nɔɔrɔw fana ye dugukolo kɔ kan nɔɔrɔya jumɛn ye n balimaw ala subana wa taala ka ciraw kelen kelen bɛɛ ni kɛra nɔɔrɔ ye dugukolo kɔ kan safɛ o nana nɔɔrɔya nɔɔrɔ baaraw de kɛ o ye nɔɔrɔ kumaw de fɔ o ye yeelen bɔ dibi o ye yeelen ta ka dibi tigɛ ka bɔ yen adamadenw ka sira ye se ka taama kanda sira fɛ ni kisi sira fɛ naam o ye yeelen kɛ ka dibi tigɛ ka bɔ yen naam adamadenw ka kunnadiya sira ye ka kunnangoya sira to naam o ye yeelen kɛ ka dibi tigɛ ka bɔ yen naam adamadenw ka ala dɔn ka ala dɔnbaliya to yen naam o ye yeelen ta naam nu alahu nuru bi yeelen ta naam ka dibi tigɛ ka bɔ yen musirikuya ka musir ka musirikuya dibi tigɛ ka bɔ yen ka na ni ala dɔn ni ala batu ni kandali sira ye ka yɛlɛ aw ye naam alahu nuru bi yeli a bi a yeelen bi kɛ ka dibi tigɛ naam ka bɔ hasidiya la naam ka hasidiya dibi gɛn ka taa yɔrɔ jan naam ka limaniya ni nɔɔrɔ jigi dusukunw na naam walisa u ka se ka ala bato ka ala dɔn naam alahu nuru naam nɔɔrɔ nin bi eh, dibi tigɛ naam janfa dibi tigɛ ka bɔ yen ka hɔrɔnya nati naam nɔɔrɔ nin bi kunnangoya dibi tigɛ ka bɔ yen ka kunnadiya dibi nati nɔɔrɔ nin bi kafiriya dibi tigɛ ka bɔ yen ka alamɔgɔya dibi eh, ka alamɔgɔya yeelen nati nɔɔrɔ nin bi kunnangoya dibi tigɛ ka bɔ yen komi i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min ka na ni kunnadiya ye nɔɔrɔ nin a yengenin bɛ dugukolo kan a yengenin bɛ barzak a bi yenge kiyama jɔ don kira n'a ka sahabaw nɔfɛ o la n'a fɔra ko aw minnu bɛ ale ala tɔgɔ wele ko aw de y'ale ala ka nɔɔrɔw ye dugukolo kɔ kan yan Naam. Nin ye koba ye ni aw y'a yɛrɛ sugandi ka don a la. Naam. Nin ye koba ye ni Alahu subahanahu wataala ye aw sugandi ka don a la. Naam. Aw wurudikɛlaw ni aw donna wurudi la tuma o tuma. Naam. Aw juguw bɛna wuli ka aw lagosi. Naam. Ko aw donna ko kura la, a y'a ku kira Muhamadu ye nin ku. a juguw bɛna lebulikanbaw fɔ aw ma a y'a ku aw ka kira ye nin ku aw juguw bɛna fɔ ko aw ye gangaseri kɔrɔw ye a y'a ku aw ka kira muhamadu y'a ku aw juguw bɛna fɔ ko a ye dɔrɔgutalaw ye a y'a ku aw ka kira ye nin ku aw juguw bɛna fɔ aw ye fatɔw ye a y'a ku aw ka kira ye nin ku aw juguw bɛna fɔ aw donna ni fɛn kura ye silamɛya kɔnɔ a ye nin ku aw ka kira ye nin ku a juguw bɛna fɔ ko aw ye sonw ye a ye nin ku aw ka kira y'a ku a juguw bɛna fɔ ko aw ye subagaw ye a ye nin ku a ka kira y'a ku a juguw bɛna fɔ aw ye trɔnpɛriw ye a ye nin ku a ka ye a ka kira y'a ku jogojuguya fan o fan u bɛna a bɛɛ da aw la ça fait ni ala n'i donna ala nɔɔrɔ la ala fana bɛ jogojuguw ɲɛsin i ma i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ tɛ ala fɛ bɛɛ tɛ kisi fɛ i bɛ da a la k'a fɔ o la ko ja jahanama yɛrɛ ka kandidaw bɛ dugukolo kan alijinɛ yɛrɛ ka kandidaw bɛ yen nka nin nɔɔrɔ nin wurudilen ala ko ale jugu tɛ san wolonfila kɛ ale ala wele la a ko ale jugu fana tɛ se ka nin wele cogo ɲuman nin fara tɔgɔw kan ka wele sanga ani wagati a ko ale jugu fana tɛ se ka nin wele k'a jigi da ale ala kan ka ale ala ka dɛmɛ kɔnɔ yan ni wagati cɛ nka n'aw ye nin wurudi nin ta aw bɛna lajarabi hali furumuso juguw fɛ baliman juguw fɛ teri juguw fɛ duguden juguw fɛ kabila juguw fɛ ala b'aw lajarabi nin bɛɛ ye mɔgɔ ɲumanw fana bɛ yen ni ala ko fɔra ala ko ka di minnu ye n'o ye nin wurudi papiye ye aw bolo o bɛna aw kanu ala yɛrɛ jaati kama o bɛna aw dɛmɛ ala yɛrɛ jaati kama o bɛna sɔn aw ye ala yɛrɛ jaati kama ciraw tile la maaw sɔnna ciraw ye maaw banna ciraw la aw kana wurudi nin kɛ ko a bɛ tɔgɔ ɲini dunya na a ye wurudi nin kɛ k'a bɛ ala ɲini ala bɛ dunya di aw ma Alahu nuru cɛbaw nin ye aw ka sɛki ni aw ka jidi ala bɛ min jira a la gundo ni bange la wurudi yɛrɛ kan a bɛna o de ɲɛfɔ aw ye yani an ka wurudi di mɔgɔ ma sariya tan ni naani kɛrɛnkɛrɛn don ala ye olu ɲɛfɔ ne ye ko k'a ɲɛfɔ jama ye maa min sera k'olu baara o la an bɛ wurudi d'a ma a b'ale ala wele mun kɔsɔn don ala ye sariya tan ni naani nati parce que wurudi nin ala wele don ala wele don ka dɛmɛ ɲini ala fɛ don o la ala bɛ sariya dɔw nati a ko ni mɔgɔ min y'a yɛrɛ regile ka bɛn ni nin ye i b'i yɔrɔ surunya ale ala la i ko bɛ diya ale ala ye n'i y'ale wele a b'i jaabi komi an ta ye ala wele o de kosɔn ala fana ye sariyaw di aw ye nin siraw taama o ka di ne ye n'aw ye nin siraw bila o man di ne ye n'aw ye nin siraw taama aw bɛ ne ala sɔrɔ aw ka ala welew kɔnɔ aw bɛ n sɔrɔ batuw kɔnɔ aw bɛ n sɔrɔ aw ka sun kɔnɔ aw bɛ n sɔrɔ aw ka jakabɔ wagatiw la aw bɛ n sɔrɔ aw ka hiji kɛ wagatiw la aw bɛ ne sɔrɔ aw ka nafilaw kɔnɔ aw bɛ n sɔrɔ aw ka nisɔndiya kɔnɔ komi aw bɛ n sɔrɔ aw ka nisɔngoya kɔnɔ cogo min aw bɛ n sɔrɔ aw ka dɛmɛ ɲini wagati komi i n'a fɔ aw bɛ n sɔrɔ ni aw ka baara ɲumanw kɛli ye cogoya min na o de y'a kɛ ala subhanahu wa taala ye wurudi nin di k'a gɛya ka sariya tan ani naani bila a la o sariya tan ni naani dɔ ne balimaw n'i sera ka kelen min kɛ a la i b'o hɛrɛ de sɔrɔ i ma se ka min kɛ i t'o hɛrɛ sɔrɔ nka n'i sera ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ masa in kalikan don wahidulu kaharo jabar kadiru mukutadiru ala a ko ni ni min sera ka nin bɛɛ kɛ a ko ne b'a surunya n yɛrɛ la k'a kɛ n teri ye komi n ye sedina ibrahima kɛ n teri ye cogo min a ko ni ni min sera ka nin bɛɛ durusi a kun na ka se ka sariya taama a ko i ko bɛ diya ne ye komi kira muhamadu ko ka di n ye cogoya min na a ko n bɛ jogo ɲuman ani limaniya sɔbɛ de don i la o la wurudikɛlaw wurudi nin a bɛ dunya hɛrɛ kalite bɛɛ se aw ma ni aw y'a ɲini n'a ye nka mɔgɔ tɛ ala karaba dɛ ala de b'a yɛrɛ karaba i bɛ se ka ala wele n'a ka d'a ye a b'a k'i ye wagati min ka di ye n'a ka d'a ye a b'a mara fo k'a di i denw ma mɛ aw ka ala wele a juru tɛ to ala la dɛ hali i ko alahu dakurunya kelen n'a ka ɲi ka bɛn fɛn min ma ala b'o d'i ma mɔgɔ bɛ se i bɛ wurudi nin kɛ balɔba dɔ bɛ na i ma ala bɛ wurudi nin ta k'a don i n'o balɔ cɛ a bɛ se bana dɔ bɛ na min bɛ na i kɛ jugu sago ye ala b'i ka wele nin ta fɔlɔ k'a don i ni bana nin cɛ yaasa i ka kɛnɛya k'a tɔ kɔntinye ka hɛrɛ i bɛ hɛrɛ min ɲini i ka sɔrɔ i bɛ se ka ala wele nin kɛ i b'a sɔrɔ ko jugu dɔ bɛ na i kanuba walima i balima ou bien i denw ou bien i muso ma ala b'i ka ala wele nin ta k'a kɛ comme contrat bɛ cogo min k'a don i teriw ani balimaw ni eh, nin ko nin cɛ cela veut dire que o kɔrɔ ko a bɛ ala min wele a bɛ sɔn a bɛ jaabi nka aw kana kɔrɔtɔ a hɛrɛw kɔrɔ ala ye nin bonya kɛ jɔn o jɔn ye a dɔw ye ala wele fo ka sanji bi naani sɔrɔ ala ka sɔrɔ k'o laɲini kɛ o ye dɔw y'a wele sanji naani ala y'a kɛ dɔw y'a kɛ sanji wolonfila ala y'a kɛ dɔw yɛrɛ taara fo sanji bi wolonfila la aw kana nin kɛ ka dunya warimisɛn ɲini N'aw bɛ wurudi nin minɛ na warimisɛn kosɔn, naamu, aw kana wurudi nin yɛrɛ minɛ, a ye wuli k'a cɛsiri ka baaraw kɛ a bɛ warimisɛn nin sɔrɔ, naamu, n'a bɛ wurudi nin minɛ na dunya hɛrɛ qualité bɛɛ ani lahara hɛrɛ qualité bɛɛ kama, naamu, o la wurudi nin bɛ aw nafa, naamu, mɔgɔ kana wurudi nin minɛ o dunya warimisɛn ou bien tɔgɔ ou bien fɛn dɔ kama n'a danna o ma wuli k'i cɛsiri kafiriw nin fɛn in bɛ kafiri bɛɛ bolo, naamu, mɔgɔ man ɲi ka wurudi nin ta dunya ka hɛrɛ kelen dɔrɔn kama, naamu ala ye dunya hɛrɛ di kafiriw ma o ka tila k'a fɔ a ye ko a bɛ ala wele min kɛ ko ala b'a jaabi aw tɛ se ka ala wele a tɔgɔ sanuman na ka sɔrɔ ni aw yɛrɛ jogo ka ɲi ala ka dɛsɛ ka hɛrɛ k'aw ye aw m'a ye a ye dunya kuturu ta k'a di masa sulemana ma o ma o dili ma ala kɛɲɛ e ka denbaya balo mun de bɛ ala bali k'a d'i ma n'a y'a sɔrɔ n'i tilennen don aw m'a ye a kumana nabi yulu musa fɛ wa n'e ka ala wele tilennen don mun de b'a kɛ ala tɛna a yɛrɛ misaliyaw jira e la i da yɔrɔ la ani sababu ɲumanw na aw m'a ye a ye cira ni saniya cogo min wa n'e ka wurudi tilennen don mun de b'a kɛ ala tɛna e ni saniya ni jogo ɲumanw ni baara ɲumanw kɛli ye ni e ka wurudi tilennen don aw m'a ye a ye ayuba kɛnɛya bana kɔ san waa caman wa n'e ka wurudi tilen don mun de b'a kɛ e lajarabilen bana na n'i tɛna tila ka kɛnɛya sɔrɔ tuguni ka se ka ala bato e m'a ye a ye nabila yusufu a balimaw ka janfan jugu kɔ ala y'a bɔ a la ka tila k'a kɛ masakɛ ye wa o la n'e ka wurudi tilen don mun de b'a kɛ ala tɛna e bɔ balima janfan ni sigiɲɔgɔn janfan ni duguden janfan ni faamajuguw ka janfan na k'i k'i yɛrɛ sago ye wurudini nin bɛɛ lajɛlen b'a la a ye maabaw de kɔn anw ɲɛ walisa an k'u ladege aw m'a y'a ye kɛdoro kɛ walijuw ka waliju dogolen ni waliju bangelen ye wa mun de b'a kɛ ni e ye ala tɔgɔ ninnu wele ni ala t'i kɛ waliju ye aw m'a y'a ye seku bukadiri jilaniyo kɛ e, dɔnnikɛlaw ka kutubu ye wa kutubu zamani ye wa mun de b'a kɛ ni wurudi nin kɛcogo ka ɲi ni ala tɛna e kɛ kutubu zamani ye i ka tile la o la sa wurudini yɛrɛ ti ɲɛ f'i ka kɛ maa sabalilen ye i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bi yafa i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min limaniyalen don i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min muɲulen don i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a ka denbaya mara marako ɲuman na i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a yɛrɛ ni mara marako ɲuman na i ka kɛ fɔnisere ye wurudini b'o de fɛ alahonoro cɛbaw ala ye nin dinɛba bɛɛ de fɔ panparanpan n'i sera k'a kɛ i b'a sɔrɔ ten i b'a dɔn ko ala tɛ ban ko la ne tɛ fɛn fɔ ka fɛn dogo fɛ n'i sera ka min kɛ i b'o hɛrɛ sɔrɔ i ma se ka min kɛ i t'o hɛrɛ sɔrɔ o la sa n'i y'a ye sariya tan ani naani donna an ka wurudi la a kɔrɔ n'a kun bɛɛ de filɛ nin ye o la sa ne balimaw an bɛna taga ni an ka wurudi sariyaw ye o la an ka wurudi sariya fɔlɔ a bɛ mun de ɲini anw fɛ an ka wurudi sariya fɔlɔ ko i fɔlɔ k'i jija ka ala ɲini k'a dɔn i k'i yɛrɛ ɲini k'i yɛrɛ dɔn i ka da ala la ka ala kɛ kelen i ka k'a batobaga ye ne balimaw mun kosɔn ala b'a fɔ ko an k'ale ɲini k'a dɔn baara foyi tɛ yen dugukolo kan min ka bon ni ala dɔn ye n'i ye ala dɔn n'i ye ala ɲini k'a dɔn n'i ye ala dɔn i bɛna ala ka bonya dɔn i bɛna a ka se dɔn i bɛna a ka fariya dɔn i bɛna a ka sekola dɔn i bɛna a ka kaari dɔn i bɛna a ka hɔrɔnya dɔn i bɛna a ka fɔnisereya dɔn i bɛna a ka masaya dɔn i bɛna ala dɔn dɔn ko la min a bɛ bonya adamadenw ka fɔli ma i bɛ ala dɔn i ka dɔnni dan hakɛ la ka ala tɔ to n'a bɛ n'a bɛ n'i ye ala dɔn ka se hakɛ dɔ la ni ko kɛr'i la i b'a dɔn ko fili bɔra e de la n'o tɛ ala ka masaya ma falen fɛn ma se k'a ka masaya fana tiɲɛ ala dɔn de b'a kɛ i ka dɔn ko sonyali man ɲi i ka ban sonyali la ala dɔn de b'a kɛ i ka dɔn ko jɛnɛya man ɲi i ka ban jɛnɛya kɛli la ala dɔn de b'a kɛ i ka dɔn ko hasidiya man ɲi i ka ban hasidiya la ala dɔn de b'a kɛ i ka dɔn ko janfa man ɲi i ka ban janfan na ala dɔn de b'a kɛ i ka dɔn ko nafigiya man ɲi i ka ban nafigiya la ala dɔn de b'a kɛ i ka dɔn ko mɔgɔ faga man ɲi i ka ban mɔgɔ faga la ala dɔn de b'a kɛ i ka dɔn ko lɔnni bɛ mɔgɔ bɔ eh, bolo la i ka sɔn kalan ma ala dɔn de b'a kɛ i ka kalan kɛ ka tila ka sɔn k'a baara kɛ ka nafa sɔrɔ ala dɔn de b'a kɛ i ka i fa ni ba dɔn ala dɔn de b'a kɛ i k'i yɛrɛ dɔn ko e ye danfɛn fitinin ye ko se t'i ye ko i ye jɔfɛn ye i ye sigifɛn ye i ye safɛn ye i ye balofɛn ye ko i ye kunnandiyafɛn ye i ye kunnangoyafɛn ye ala dɔn de bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ jɔn n'i ye ala dɔn dɔn ni foyi tɛ kɔ tugun a tɔ kɛra sisan i ka ala ka kumakan kisi kumakanw ta alkur'an karim el anzimu kɔnɔ ka baara kɛ n'a ye ka kisi ka baara kɛ n'a ye k'i yɛrɛ kun kisi diɲɛ ka ɲɛ lahara ka ɲɛ baara bɛɛ sirilen don ala dɔn dɔrɔn ma an ka wurudi nin yɛrɛ titiriba ala dɔn ala ɲɛsiranya ala danaya ani ala kelenmantiyali ani ka sɔn ala ye ani ka tilen ka baara kɛ Naam. ni ka cira kanu Naam. an'a somɔgɔw Naam. an ka wurudi titiri ba yɛrɛ de filɛ nin de ye alahu nuru yɛrɛ titiri ye Naam. alahu nuru wurudikɛlaw Naam. foyi tɛ aw bolo ni ala kelen tɛ Naam. foyi tɛ aw bolo ni Naam. ala n'a ka cira tɛ Naam. foyi tɛ aw bolo ni Naam. cira n'a ka kuranɛ tɛ Naam. foyi tɛ aw bolo ni Naam. kuranɛ n'a ka kumakan tɛ Naam. foyi tɛ aw bolo Naam. fo ka kuranɛ kumakan faamu ka sɔn a ma ko don dɔ ko diɲɛ bi ban Naam. Ahan. o de kosɔn ni an bɛ wurudi di mɔgɔ ma an b'a fɔ i k'i jija ka ala ɲini k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ n'i ye silamɛ ye a bɛ di i ma nin bolo kan nka n'i tɛ silamɛ ye dun an b'a fɔ fɔlɔ k'e ka tubi an ka kalima shahada don i da an ka sɔrɔ ka wurudi ta k'a d'i ma an ka wurudi bɛ di o cogoya la wurudi sariya filanan an b'a to an balimacɛ ture ka taa ni kalan ye n bɛ wurudi sariya filanan fɔ aw ye O la an ka wurudi sariya filanan an balima silamɛw a ko i bɛ diinɛ min na i k'i jija i ka danaya sabati i ka diinɛ la i k'a dɔn k'a fɔ ko e bɛ silamɛya min na ko silamɛya nin bɛ e ka duniɲa ɲɛ a b'i ka lahara ɲɛ Naam. Mɔgɔ n'i sigara i ka diina la. Naam. Diina yɛrɛ ka baara kɛ cogo ti ɲɛ i bolo. Naam. Maa o maa sigara a ka diina la. Naam. Jamakulu min bɔra a bɛ yaala bɛɛ kɔ ten. Naam. O la Ala ko aw fɔlɔ ka da diina nin yɛrɛ la. Naam. N'i dara diina la. Naam. O la i yɛrɛ min donna di e min ye diina den ye i dalen don i yɛrɛ la. Naam. Nka n'i dalen t'i ka diina la. Naam. E min yɛrɛ bɛ diina kɔnɔ cela veut dire que i dalen t'i yɛrɛ la. Naam. O de kosɔn. Naam. Ala ko aw ka da a ka diina la. Naam. Diinɛ fana kɔnɔna na Ala ye kitabu sanuma minnu di aw ma, naamu, a ko aw ka da kitabu ninnu kumakan na, naamu, ko ale Alahu subahana wataala ka kumakan don, naamu, kumakan ninnu tɛ kunfɛ kuma ye dɛ, naamu, a ye tawureta a ye zaburu di Seyidina Dawuda ma, naamu, aw ka da Seyidina Dawuda ka zaburu la ko Ala kumakan don dɛ, naamu, Dawuda ka kunfɛ kumaw tɛ dɛ, naamu, a ye tawureta di nabi Musa ma, naamu, aw ka da Musa ka kitabu la Naam. Ala kumakan don ko kunfɛ kumaw tɛ Naam. a ye lenjila di nabi isa ma Naam. aw ka da nabi isa ka kitabu la min ye bibulu ye Naam. ko eh, ala kumakan don kunfɛ kumaw tɛ dɛ Naam. a ko a ye nin bibulu nin kitabu saba Naam. tawureta zaburu lenjila Naam. a ko a ye nin saba kumakan kafo k'a ta ka don kuranɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ ka ale Ala yɛrɛ ka laadilikan kumakan tɔw kɛ ka kuranɛ dafa k'a kɛ kitabu dafalen ye k'a kɔrɔta k'a kɛ kitabu dafalen ye ɛlkarimun kitabu ɲumanba ɛl'anzimun min ka bon ni dan t'a la cela veut dire que i bɛ se ka kuranɛ kalan ka dan i dɔnni danyɔrɔ la nka mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i ye Ala ka kumakan nin kalan k'a kɔrɔ dɔn k'a ban i bɛ se k'i dɔnta dɔn kuranɛ na nka i tɛ se ka kuranɛ dɔn k'a ban kuranɛ yɛrɛ dɔnba ani k'a dɔn k'a ban pewu o de ye kuranɛ jigiba ye min ye Alahu subahana wataala ye masa min ka sanu ka bɔ jurumu kɛli ma masa min ka sanu ka bɔ a danfɛnw ka baaraw kɛli ma Alahu subahana wataala de ye bɛ a yɛrɛ ka kumakan valeur n'a hakɛ dɔn nka anw bɛ se ka limaniya k'a dɔn ko kumakan ninnu ye tiɲɛ ye an bɛ se ka limaniya k'a dɔn ko kumakan ninnu bɛ anw ka dunya ɲɛ an bɛ se ka limaniya k'a dɔn ko kumakan ninnu nakun de ye ka anw kisi dunya ani lahara n'o y'o limaniya sɔrɔ olu b'a baara kɛ o la kuranɛ min yɛrɛ dilen filɛ el kuran ko kalanfɛn karimun kalanfɛn ɲuman el anzimun min ka bon cela veut dire que kuranɛ kalantɔ aw ka ɲi k'a kalan ni dusukun sanuma ye aw ka ɲi k'a kalan ni limaniya ye aw ka ɲi k'a kalan ni hinɛ ye ka na aw yɛrɛ ma ni hinɛ ye ka taa danfɛn tɔw ma aw ka ɲi k'a kalan ka tila ka danfɛn wɛrɛw kalan a la aw ka ɲi k'a kalan ka tila k'a tafsiri kɛ ka ala kumakan ɲɛfɔ minnu tɛ arabukan mɛn ala kumakan ɲɛfɔ u ye u dusukun ka siran ala ɲɛ ka baara juguw dabila ka baara ɲumanw kɛ ka kisi sabu an bɛɛ y'an fa Adama ka denw ye den min anw de y'a eh, muhamadu sugandi k'a k'an ka kira ye ko anw bɛ sɔn a ka fɔta ma an bɛ sɔn a ka kitabu ma min ye ɛlikuran karim ɛl anzimi ye an bɛ sɔn a ka diinɛ ma min ye silamɛya ye an bɛ sɔn a ka diinɛ sariyaw ma an de ye muhamadu sugandi ten o la n'an y'a sugandi ka ban mɔkɛw ka diinɛ boli kɔrɔw la o la an ka kɛ kira ka mm, eh, an ka kɛ kira ka mantɔn ɲuman ye kira k'a dɔn hɔrɔn y'ale sugandi fitirima walew tɛ o tɛmɛlen kɔ don a ko aw ka da kitabu ninnu n'o ka sariya n'o ka kumakanw bɛɛ la o la sa ne balimaw nin y'an ka wurudi sariya so filanan ye an bɛ taa wurudi sariya so sabanan na ture nana ye 3. Avoir confiance à tous les prophètes de Dieu et ses gens. o la sa an ka wurudi sariya sabanan a ko i ka da ala subahana wa taala ka ciraw bɛɛ lajɛli ka ciraya la ka taa cira fɔlɔ ma fo ka taa se cira laban ma a ko i ka da bɛɛ la ka taa nabi ɲuman fɔlɔ ma fo ka taa se nabi ɲuman laban ma a ko a ka da bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnya la ka taa an fa adama ma fo ka na se muhamadu ma Naam. fɛn fɛn kɛra ala ka cira ye Naam. fɛn fɛn kɛra nabi ɲuman ye Naam. fɛn fɛn kɛra ala teri ye Naam. fɛn fɛn kɛra ala ka maa ɲuman ye Naam. fɛn fɛn kɛra ala ka yamari ɲuman ye Naam. a ko aw ka da nin bɛɛ lajɛlen na Naam. Ahan. ala subahana wa taala ko ten Naam. cira kelen kelen bɛɛ aw ka da la a kana ciraw woloma k'u bɔ yan n'a fɔra ko nabi isa don a k'a fɔ ko ala ka cira sanumanba don n'a fɔra ko muhamadu don ala ka cira sanumanba don nabiyul musa don ala ka cira sanumanba don nabiyul dawuda don ala ka cira sanumanba don nabiyul sulemana don ala ka cira sanumanba don nabiyul eh, zulu karanayini don ala ka cira sanumanba don nabi ɲuman fɛn fɛn ko fɔra a ye da bɛɛ lajɛli la nabi yusufa yunusaw a ye da nin bɛɛ lajɛli la a musaw a ye da nin bɛɛ lajɛli la nabi la nuho aw ye da nin bɛɛ lajɛli la ko ala ka ni sanumaw don ni sugandilenw don niw cɛma mɛlɛkɛw cira ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛli ma fo n'a kɛra eh, musa n'a ɲɔgɔnnaw ye ala dɔ fana filɛ nin ye an bimɔgɔw mɛlɛkɛ ti ci an ma i ye kira lagosi cogo o cogo kira ka fisa n'i ye i ye dɔnni kɛ cogo o cogo kiraw ka fisa n'i ye sabu jɔyɔrɔ b'u la ala fɛ nka e bɛ wele ko cira mantɔn olu bɛ wele ko ciraw ne balimaw a sɛki ɛlɛz adamu tuwe ye ka nin kuma nin fɔ dɔnnikɛla bɛɛ t'an ka kuma faamu an ka kuma dɔnnikɛla hasidi t'a faamu dɔnnikɛla yɛrɛbonyaba t'a faamu min ye dɔnni eh, kalan kɛ n'a ma kalan faamu a t'an ka kuma faamu an ka kuma faamubaw bɛ ala ko ni dɔw bɛ yen Minnu ye ni sanumaw ye an ka kuma bɛ don olu fari fɛ a bɛ don dusukun fɛ a bɛ don hakili fɛ a ko nka sitanɛ ye don yɔrɔ sɔrɔ cɛ cɛ dusukun na sitanɛ ye don yɔrɔ sɔrɔ cɛ cɛ hakili la sitanɛ ye don yɔrɔ sɔrɔ cɛ cɛ ganiya la a ko an ka kuma man di a ye a b'o tɔɔrɔ a ko nka aw ye limaniya ka segin aw yɛrɛ ma ko an bɛ ka min fɔ an yɛrɛ sago kuma tɛ ko yamaruyakanw don ka bɔ ala yɔrɔ an balimacɛ min bɛ nin fɔ cɛ m'a kalan muso m'a kalan jinɛ m'a kalan mɛlɛkɛ m'a kalan ala de y'a sugandi a k'a ka yamari ye k'a ka segin kiraw ka kumakan kan u k'a dɔn ko ale ala tun bɛ ko min kɛ kunun a m'a dabila a b'a kɛra ne ni aw minnu tile bɛnna ne bɛnna ne ka kunnadiya don aw ka kunnadiya don alihamudulila an ka ala an ka ala barikada wa sakuru lilahi an ka ala barika da alhamdulillah tando bi ala ye wa shakurulillah barika dali bi ala ye ni ala ye nin kɛ ne ye ne ma kɛ n kelen fo n ka mɔgɔw sɔrɔ n'an bɛ baro k'a kan o la ne bɛ ala barika da o la ne balimaw a ko aw ka da mɛlɛkɛw ka mɛlɛkɛya la aw ka kitabuw ma na fewu fo mɛlɛkɛw ka laseli kɛ ciraw ma mais pourquoi aw bɛ tila ka ban mɛlɛkɛw la o la aw y'i da mɛlɛkɛw ka mɛlɛkɛya la ala ka ni sanumaw don ala ka fɛn sanumaw don o tɛ jɛnɛya kɛ o tɛ sonyali kɛ o tɛ nanbara kɛ o tɛ mɔgɔ faga dɔn o tɛ kojugu ɲɛ dɔn a mana kɛ cogo cogo i b'a dɔn ni sanumaw don nka ala de ko a ye adamaden bonya ka tɛmɛ o kan n'o tɛ o ka sanu an ka taa ni bonda naaninan ye avoir confiance au destin que ça soit bien ou mal et avoir la patience et la foi. o la ala subahana wa taala ko cogo di. naam. a ko aw ka da latigɛ la. naam. a mana kɛ ɲuman ye a mana kɛ juguman ye. naam. aw dalen latigɛ la a ko aw ka kɛ mɔgɔ sabalilenw ye. naam. n'a ka kɛ mɔgɔ limanenlen ni mɔgɔ muɲulenw ye. naam. aw bɛ da latigɛ la cogo di latigɛ yɛrɛ ye mun ye. naam. jɔn ye baara min kɛ. naam. ala b'o de kɛ i ka latigɛ ye. naam. den ka latigɛ bɛ kɔn den ɲɛ. naam. bamuso ye baara ɲuman minnu kɛ. furu kɔnɔna na naam o baara ɲumanw de bɛ latigɛ ka kɛ den ɲuman ye ka di ba ma naam o baara ɲumanw de bɛ latigɛ ka kɛ kunnadiya ye ka di den ma naam o baara ɲumanw de bɛ latigɛ ka kɛ kɔrɔta ye ka di den ma Naam. o baara ɲumanw de bɛ latigɛ Naam. ka kɛ tɔgɔ ye ka di den ma Naam. o baara ɲumanw de bɛ latigɛ Naam. ka kɛ dɔnni barikama ye ka di den ma Naam. o baara ɲumanw de bɛ latigɛ naam ka kɛ masaya ye ka di den ma o baara ɲumanw de bɛ latigɛ ka kɛ jɔyɔrɔ ye ka di den ma o bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko den nin dankan don dankan cogo jumɛn don ba de fɔlɔ ye dɛmɛ ɲini furu kɔnɔna na fa fɛ k'a bila den ye den wolola barika kɔnɔna na o don o b'a fɔ ko danka dankan yɛrɛ tɛ yen dɛ dankan ye mɔgɔ ye baara min kɛ i sɔrɔla baara min kɔnɔ dɛ o de bɛ kɛ i ka dankan ye misaliya la dɔ a ye sonw lajɛ n balimaw ni muso y'i to eh, kɔnɔna muso lajɔra kɔnɔbara la n'a y'i to kɔnɔbara la ka dogo ka cɛɛ bololafɛn dɔ sonya den min bɛ bange o la o bɛ kɛ son ye lakika la parce que muso ye sonyali min kɛ sonya bɛ kɛ den dakan ye ni muso y'i to kɔnɔbara la ka jɛnɛya kɛ cɛɛ wɛrɛ fɛ o den bɛ na jɛnɛyakɛla cent pour cent ye ça fait ba ye jɛnɛya de kanu ka den kɛ jɛnɛyakɛla ye k'a bila ka na dunya na ala b'a fɔ ko muso ye fɛn min kanu b'o de d'i ma ni muso y'a to kɔnɔbara la k'a fa dɔgɔya ka den fa dɔgɔya den bɛna kɛ bangeba dɔgɔyaba ye ba ye bange ba ye bangeba dɔgɔya de kanu fa fɛ k'a di den ma ni muso y'i to kɔnɔ na ka nkalon tigɛ den bɛna kɛ nkalontigɛla sanpiyɔn ye ni muso y'i to kɔnɔbara la ka hasidiya kɛ o den bɛ kɛ hasidi ɲɛmɔgɔ ye o den bɛ dugu ci n'a dabara ye a bɛ dugu ci n'a jogo ye ni muso y'i to kɔnɔbara la misaliya la ka trɔnpeli kɛ o den bɛ kɛ trompeur ngana ye ni muso y'i to kɔnɔbara la ka ko lankolon kɛ o den bɛ kɛ den lankolon ye ni muso y'i to kɔnɔbara la ka kɛ ala batuba ye n'o den wolola a bɛ kɛ ala batuba ye ni muso y'i to kɔnɔbara la ka kɛ nafila seliba ye n'o den wolola o bɛ kɛ nafila selila ngana ye ni muso y'i to kɔnɔbara la ka to n'a bɛ wurudili kɛ n'o den wolola o bɛ kɛ wurudikɛla ngana ye ni muso y'i to kɔnɔbara la ka kɛ jintan dɔnkɛla waraba ye e, e, misiki dɔnkɛla waraba ye n'o den wolola o bɛ kɛ meilleur danseur ye ni muso y'i to kɔnɔbara la n'a bɛ dɔn ka kɛ dɔnkilidala waraba ye ni den wolola a bɛ kɛ meilleur chanteur ye muso ye jugu fɛn min kanu ka kɔnɔbara to a la dɛ den bɛ wolo o fɛn nin yɛrɛ de ye ni muso y'i to kɔnɔbara la ka kɛ suuli boli ye o den bɛ kɛ musiriku lakika ye a bɛ kɛ somacɛ dafalen yɛrɛ de ye k'a to silamɛ tɔgɔ b'a la a wolola silamɛ dɔ fɛ o la an balakaw aw ye jija aw kanu fɛn ka kɛ fɛn ɲumanw ye o la ala bɛ fɛn min d'aw ma a bɛ kɛ fɛn ɲuman ye aw y'a to a kɛbaara ka kɛ baara ɲumanw ye o la ala bɛ fɛn min di aw ma a bɛ kɛ fɛn ɲuman ye aw y'a to n'aw bɛ kɔnɔbara la aw ka kɛ hinɛ jɔnw ye o la ala bɛ den min di aw ma den nin bɛ hinɛ aw la ka hinɛ aw ɲɔgɔn na ni musow n'aw bɛ kɔnɔbara la aw y'a to a ka kɛ maa tileliw ye o la den bɛ kɛ den tileli ye ka tilen diinɛ kɔnɔ ka tilen ala ka danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw bɛ kɔnɔbara la a ye jija aw ka kɛ maa sabalilenw ye o la aw bɛ den min sɔrɔ den bɛ kɛ mɔgɔ sabalilen ye a bɛ fa ni ba ka tɔɔrɔ muɲu a b'u ka kuma jugu muɲu ka tila k'u barika ɲini musow n'aw bɛ kɔnɔbara la aw ye jija aw ka kɛ mɔgɔ yafalenw ye o la ni den wolola den bɛ kɛ jɔn ye jɔn min ka yafa ka teli musow n'a bɛ kɔnɔbara la a ye jija a ka kɛ tɔɔrɔ kubaw ye o la ni den wolola a bɛ aw fila ka tɔɔrɔ ku ka dunya ka tɔɔrɔ ku musow ni aw bɛ kɔnɔbaraw la aw ye jija aw ka kɛ ɛ kuma ɲuman fɔlaw ye o la ni den wolola a bɛ kɛ kuma ɲuman fɔla ye o la sa nin de ye dakan ye dakan tɛ kɛbaara de ye dakan ye destin o de ye destin ye an ka wurudi sariya A naaninan bɛ nin de jira. Naamu. Ola an ka taga ni duurunan ye. Avoir confiance à la mort, la résurrection et le dernier jugement de Dieu O la sa, Alahu subahana watala ko aw ka da saya la. Naamu. Aw ka da sa ka kunun na. Naamu. Aw ka da a la ko eh, kununli kɔfɛ ko kiti bɛ aw ni aw ka kɛbaaraw cɛ. Naamu. Ne balimaw. Naamu. N ko ni aw sara. Naamu. N ko Alahu subahana watala bɛ mɛlɛkɛw de bila. Naamu. O ka na ni nɔfɛ, o bɛ ni bɔ, o bɛ taa ni ni ye. Naamu.

ni niw bɔra niw bɛɛ bɛ taa stope ni bɛɛ bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ka ala ka kiti don kɔnɔ a bɛ stope ye cogo jumɛn a bɛ komi kasodenw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan maison d'arrêt la ka procureur ka kiti kɔnɔ maintenant ni mɛlɛkɛw ye ni bɔ mɛlɛkɛw mana se ni ni ye barizak alahu subahana wa taala b'a ko mɛlɛkɛw ko aw ka ni bila ni yɛrɛ ka kɛbaara bɛ ni dɔn ka tɛmɛ aw kan ni ka kɛbaara ka wuli ka ni minɛ k'a da n'i kun ye baara ɲuman kɛ i ka baara ɲuman b'i ni minɛ k'a da ala ka hinɛ na barizak yanni kiyama jɔ don bɛ se n'i kun kɛra jugumankɛla ye i ka juguman bɛ wuli k'i ni minɛ k'a da ala ka eh, eh, jahanamɛ ka ɲangata kɔnɔna na e ni bɛ to kalaman na yanni kiyama ka jɔ kiyama jɔ don fana Ni bɛ tila ka taa laban jahanamɛ tasumaba in kɔnɔ Ala ka ne n'aw kisi, Allahouma, n'i ni fana bilara Ala ka hinɛ kɔnɔna na, naamu, kiyama jɔ don na fana, naamu, kiti tigɛ don na i ni bɛ taa laban alijanatul firidawusi kɔnɔna na Ala ka o don ne ni aw garisigɛ, Allahouma amina, o de kosɔn ne balima silamɛw, naamu, a ɲinilen bɛ aw fɛ a ɲɛ tan ani fila ma nuraniya cɛbaw, naamu, wurudikɛla cɛbaw, naamu, dunya fan o fan selikɛla ɲuman wurudikɛla ɲuman bayakɛla ɲuman sufi ɲuman ahamadiya ɲuman tijaniya ɲuman Eh, sunna cɛbaw silamɛya ka taabolo bɛɛ lajɛlen cɛbaw aw y'aw cɛ siri ɲuman b'aw ɲɛ fo ni aw banna a la kisi b'aw ɲɛ fo n'aw banna kisi baaraw la k'a kɛ aw ka ɲɛnamaya la aw y'aw cɛ siri ne Adama personnellement n b'a fɔ n ka wurudikɛlaw ye ko aw kana taabolow dɔgɔya fewu taabolo min mana fɔ e k'a fɔ a ka ɲi e ka duba kɛ u ye ala k'u kɛ baara ɲumankɛlaw ye parce que e ɲɔgɔn adamaden dɔw ye i k'u hinɛ minɛ mɔgɔ si kana fɔ ko nin taabolo tɛ kisi mɔgɔ si kana fɔ ko nin taabolo man ɲi ala de b'a ka baara ɲumanw dɔn ala de b'a dɔn a bɛ yafa baara min ma a b'i don arijinɛ na ala de b'a dɔn a tɛ se ka kari ka yafa min ma baara min b'i don jahanamɛ na ale de b'a dɔn nka a kɔnna ka ciraw bila ka n'a fɔ an ye wa a sɛbɛnnen b'an ka kitabuw la nka a ko ale de ye masa ye n bɛ mɔgɔ don arijinɛ na mɔgɔ min ka di n bɛ mɔgɔ don jahanamɛ na min ka di n ye aw kana fɔ nin dɔ ma fewu ko nin ye kafiri ko nin ye jahanamɛden ye tant que n'an ma laban ye ala ko laban dogolen don jɔn na dɔw kandali n'o saya bɛɛ kelen dɔw kafiriyali fana n'o saya bɛɛ kelen dɔnnikɛla dɔw kafiriyali n'o saya bɛɛ kelen eh, kunnango dɔw fana kandali an'o saya bɛɛ kelen u ka tuubi n'o kandali n'o saya bɛɛ kelen jɔn laban dogonin don jɔn na aw k'a ta kɛ ala wele aw ka faran hasidiya la hasidiya man ɲi hasidiya ye sitana bɔ a ka bonya na k'a kɛ fɛn kunnango ye k'a kɛ fɛn lafulen ye k'a kɛ fɛn dɔgɔman ye fɛn dɔgɔmanw cɛma k'a kɛ fɛn jugu ye fɛn juguw cɛma k'a kɛ fɛn fin ye dibikuruw kɔnɔna na o la ne ni aw aw ka siran hasidiya ɲɛ foyi ma na ni hasidiya ye fɔ ala sɔsɔ foyi ma na ni ala sɔsɔ ye fɔ hasidiya aha wurudikɛlaw n bɛ min ɲini aw fɛ aw y'a jija a kana kɛ hasidi ye aw k'a lajɛ sitana ma sonyali kɛ a ye sonyali m'a kunnagoya nkalon m'a kunnagoya nafigiya m'a kunnagoya jɛnɛya m'a kunnagoya tɔrɔnpeli m'a kunnagoya selibaliya m'a kunnagoya aladɔnbaliya de y'a kunnagoya sabu a ma ala ka bonya n'a ka hinɛ dɔn a yɛrɛ kan n'ala ko a ka sujudu kɛ an fa adama ye a y'an fa adama tɔgɔ hasidiya ka ban sujudu la kabi a ye ala sɔsɔ ka ban ala y'a kunnangoya total dafa k'a d'a ma ka tila k'a fɔ ko jɔn minnu fana banna ne ala la komi e setana bɛ cogo min olu fana bɛ kunnangoya ka fara e kan o la aw y'a jija alahunuuru cɛbaw aw kana kɛ jɔn kunnangomaw ye fɛfɛfɛw aw ye jija aw ka kɛ jɔn cɛsirilenw ye ka taa kanda ani kunnadiya sira ma ko diɲɛ nin ye wagati ni kɛ fitinin ye a bɛ ban e bɛ e bɛ bɔ yan ka mɔgɔ caman to dugukolo kan i taali kɔ mɔgɔ caman bɛ na i bɛ taa yɔrɔ min fana mɔgɔ caman kɔnna i ɲɛ o la alahunuuru cɛbaw aw ka jidi de filɛ ka ladili di aw ma min ka di aw y'a y'o ta la ka baara kɛ n'i dar'a la ka baara kɛ n'i ka dannaya nafa sɔrɔ ala ka sara di don n'i ma d'a la ka baara kɛ n'a ye i bɛna i ka dannayabaliya kunnangoya n'a tɔɔrɔ sɔrɔ don min na ni ɲangata dugu gɛra a kɛnɛ cira don min ɲangata kɛnɛ ci don o don i bɛ da tɔɔrɔ la o don eh, hɛrɛ kɛnɛ ci don o da i bɛ o don i bɛ da ala ka hinɛ na o don o de kosɔn wurudikɛlaw aw ka da ala subahana wa taala ka se la aw ka wurudi nin ta ka baara ɲumanw kɛ an ka taa ni bonda wɔɔrɔnan ye Être intelligent et vérifier toutes choses dans l'attente avant de faire. O la an ka wurudi sariya duurunan ko cogo di. Naam. N'i bɛna ko o ko kɛ. Naam. I fɔlɔ ka kɛ. Naam. Mɔgɔ hakilima ye. Naam. Mɔgɔ cogoma ye. Naam. N'i bɛna ko min kɛ i k'a sigasiga. Naam. Bɛn kɔnɔna na. Naam. Ani muɲu ni sabali kɔnɔ. Naam. Ka sɔrɔ ka ko man kɛ. Naam. Misaliya la don. Naam. Sigasigali bonda ye jumɛn ye. Naam. N'i bɛna kuma kɛ. Naam. I ka kuma nin yɛlɛma i nɛnkun kan siɲɛ ko saba. a sɔrɔ k'a lajɛ ni kuma nin ka ɲi i k'a fɔ ni kuma nin man ɲi i b'a dabila sabu ala ye jɔn dɔw minɛ o nɛnkun dɔrɔn ma a ye dɔw minɛ o sen tagama yɔrɔw ma a ye dɔw minɛ o ka filɛliw ma a ye dɔw minɛ o bolo ka taataali ma a ye dɔw minɛ o kɔnɔbara nɔfɛ a ye dɔw minɛ o ɲɛfɛla nɔfɛ a ye dɔw minɛ o ganiya nɔfɛ ganiya juguya siri kojugu a ye dɔw minɛ o ganiya nɔfɛ a ye dɔw minɛ batubaliya nɔfɛ a ye dɔw minɛ ala dɔnbaliya nɔfɛ a ye dɔw minɛ kira kanubaliya nɔfɛ a ye dɔw minɛ hɔrɔnyabaliya nɔfɛ ala ye dɔw minɛ danayabaliya nɔfɛ o de kosɔn ni aw ye wurudi nin ta a y'a ka kumakanw sigasiga i k'a sigasiga cogo di ni nin kuma fɔra e ma n'a tɛ bɛn e ma i kan'a fɔ dɔ ma b'o tɔɔrɔ kuma min ka di e ye kosɛbɛ o kuma ka di dɔ ye i bɛ se k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ ni ala kota kuma tɛ kuma min man di e ye i k'a dɔn kuma nin man di dɔ ye mais i bɛ se k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ n'a tigi kanda sira don ka taa ala ma hal'a man d'a ye ni kuma nin b'a kanda ka taa ala kisi ma i k'o fɔ a ɲɛ na mais kuma nin t'a kanda nafa tɛ kuma nin na a bɛ na ni fitinɛ ye kan'a fɔ a filanan tugu dɔ an bɛna sigasigali bonda sigi furu kan an ka wurudi sariya ko cogo di a ko n'a y'a sɔrɔ ni i kɛra muso yaalaba ye an ka wurudi sariya fɔlɔfɔlɔ a y'a lamɛn dɛ wurudikɛla n'a bɛ fɛ ka lafiya furu la n'a bɛ fɛ muso ka den barikaman wolo o sira de filɛ bɛna fɔ nuraniya cɛbaw ye a bɛ se ne bɛ nin fɔ alahu nuriya sababu ye duniɲa mɔgɔ caman bɛ nin ta k'u yɛrɛ nafa chrétiens b'a ta k'u yɛrɛ nafa protestants b'a ta k'u yɛrɛ nafa adamaden qualité bɛɛ b'a ta k'a yɛrɛ nafa parce que anw ala ye anw bila ka na ka na danfɛnw de ladi mais an ka diina de ye silamɛya ye o la an bɛ kuma silamɛya kan n'o tɛ an ka waajulu chrétien b'a lamɛn protestant b'a lamɛn kali adamaden sugu bɛɛ lajɛlen b'a lamɛn n'a y'i sago b'a lamɛn ne y'aw bɛɛ lajɛlen ta ye adamadenya kɔnɔ n ye silamɛw ta ye diina kɔnɔ n ye ala ka danfɛn ye an fa adama ka denw bɛɛ ta de ye ne ta ye o bɛɛ ye ladili la ani eh, kandali la ka taa kisi sira ma n ye bɛɛ ta ye ladili ani kandali sira kan fo ni mɔgɔ min ye n bɔ a taya la nka ne bɛ e don n taya la k'i ladi hal'a y'a sɔrɔ i bɛ ne bugɔ n'i bɛ ne n'i bɛ ne lebu o ne b'o kun sanfɛ ne ka kira ye nin kun ne ye n'o tɛ ne min sigilen filɛ lebukan tɛ min ma fɔ n ma nkalon na nkalon ni a lebu n'a dɔgɔya bɛɛ la a sugu bɛɛ de taara ka da ne kan nka ala ko n ka jɔncɛ nin kun a ko nin de ye lajarabi ye min bɛ a kɛ i k'a dɔn ko adamaden ɲumanw bɛ jugumanw bɛ nin de ye lajarabi ye min b'a kɛ i k'a dɔn ko adamaden bɛ kari ka nin kɛ o bɛ nkalon da i la i k'a dɔn ko adamaden bɛ se ka kariya ka nkalon da mɔgɔ la o b'i neni i k'a dɔn ko adamaden bɛ se ka adamaden neni fu o b'i dɔgɔya i k'a dɔn ko adamaden bɛ se ka adamaden dɔgɔya fu o b'i fagali yɛrɛ laɲini waati dɔ i k'a dɔn ko adamaden bɛ se ka baga dɔ ma k'a faga fu e ni ye ne ta de ye ne de y'a nati ne de b'a bɔ wagati min ka di n ye ni lankolon si tɛ se ka fosi k'i ni na i yɛrɛ fana kana i yɛrɛ ni labila dunya ye a k'i nɛgɛn kana i ni labila setana ye a k'i nɛgɛn kana i ni labila setana mɔgɔ ye a k'i nɛgɛn a b'i k'i ni labila kira ka diina ye kira ka kumakan ye kuranɛ ka kumakan ye ne ala ka ladili ni n ka yamaruyakanw ye ne don ni labilalen b'o jamakulu de ye fana o de kosɔn an ka wurudi sariya n'an bɛna furu kɛ a bɛ ɲini aw fɛ fɔlɔ ko nuraniya cɛbaw n'i bɛna muso min furu i k'i i yɛrɛ fɔlɔ k'i yɛrɛ sigasiga n'a y'a sɔrɔ i dusu ka bon i tɛ se ka ko caman ku i bɛna muso min furu muso nin sigasiga ni muso nin fana dusu ka bon o muso to i ka muso yala muso min bɛ e ka tɔɔrɔ ku e bɛ muso min ka tɔɔrɔ ku e k'o yala n'i y'o muso sɔrɔ don i ka muso fa sigasiga ni e fa dusu ka bon muso fa dusu ka bon an ka wurudi sariya k'i ka diɲɛ o kɔ i ka muso yala muso min fa bɛ e fa ka tɔɔrɔ ku e ka muso yala i fa bɛ muso min fa ka tɔɔrɔ ku n'i ye o fa ɲumanw sɔrɔ don i ka muso ba filɛ ni muso ba ka kɛlɛ ka ca e ba ka kɛlɛ ka ca an ka sariya k'i ka diɲɛ o muso kɔ i ka muso yala muso min bamuso bɛna e bamuso ka tɔɔrɔ ku e ka muso yala i bamuso bɛna muso min bamuso ka tɔɔrɔ ku n'i ye o bamuso ɲumanw sɔrɔ don i ka muso balimaw filɛ muso balimaw tɛ malo o tɛ kuma ɲuman fɔ e yɛrɛ balimaw tɛ malo o tɛ kuma ɲuman fɔ an ka sariya k'i ka diɲɛ o muso kɔ a ko i ka muso yala muso min balimaw bɛ e balimaw ka tɔɔrɔ ku e ka muso yala e balimaw bɛ muso min balimaw ka tɔɔrɔ ku n'i ye muso ta muso min balimaw tɛ e balimaw ka tɔɔrɔ ku muso min fa t'i fa ka tɔɔrɔ ku muso min ba tɛ i ba ka tɔɔrɔ ku muso min tɛ i yɛrɛ ka tɔɔrɔ ku a ko n'i y'o furu kɛ a ko kabi o furu don a k'aw furu sali miniti dɔnnen don a seconde dɔnnen don a heure dɔnnen don a journée dɔnnen don a don dɔnnen don a semaine dɔnnen don a sa kalo dɔnnen don a sa san dɔnnen don o la pour que aw ye ala welebaw ye walisa ala wele ka ɲɛ aw bolo aw bɛ furu kɛ a ka nin muso yala a ko kɛrɛnkɛrɛnya la a ye muso terimusow kɔlɔsi muso min terimuso jugu b'a la a k'i kana furu fewu a ko terimuso jugu ye setana de ye a bɛ don i muso kan ni hakili dɔw ye hakili min bɛ aw ka furu duman tiɲɛ a bɛ don i muso kan ni kumakan dɔw ye kumakan min bɛ aw ka furu duman tiɲɛ misaliya la kabi e bangera e bɛ fɛn dɔw kibaruya de mɛn mɔgɔw fɛ e bɛ fɛn dɔw de ye tele la e t'o cogo dɔn a sɔrɔ cogo tɛ i bolo mɛ terimuso jugu bɛ se ka na hakili jugu don i muso la i muso b'a fɔ k'i ka nin fɛn nin ɲini k'a d'ale ma n'o tɛ ko ale bɛ taa a ka so terimuso jugu b'o se i ma o ye jigitigɛ dan ye terimuso jugu ye i muso bila ka se i ma o de kosɔn aw ka muso yala muso min bɛ aw ka wagati hɛrɛw ku a ye muso yala wa muso min bɛ aw ka wagati degunw ku a ye muso yala muso min bɛ aw bangebaaw ka hɛrɛw ku a ye muso yala muso min bɛ aw bangebaaw ka tɔɔrɔw ku wurudikɛlaw nin de ɲininin bɛ aw fɛ k'aw ka ko sigasiga nin de ye o ye hali aw bɛ mɔgɔ kɛ teri ye a ye teriya sigasiga ko min bɛ e malo n'o t'i terikɛ malo aw kana teriya ta n'ale y'a ka kɔrɔlen dabɔ e b'a fɔ a ye e malo o de kosɔn i ka teri yala teri min ka hakilina n'i ka hakilina ye kelen teri min jogo n'i jogo ye kelen teri min ka miiriya n'i ka miiriya ye kelen teri min ganiya n'i ganiya ye kelen teri min kɛwale n'i kɛwale ye kelen teri min tayɔrɔ n'i tayɔrɔ ye kelen aw k'o teriw de yaala ahan nuraniya cɛbaw n'aw b'a fɛ cɛbaya ka dafa aw la lebu kana sɔrɔ aw ma aw ɲɔgɔn adamadenw fɛ nin de filɛ n'o tɛ n'aw ye nin bila aw bɛ lebu sɔrɔ adamadenw fɛ mɛlɛkɛw ta kɔni o kɔni ye ben paga ye n'aw sera nin kɔrɔ lebu bɛ se ka ye aw ma ni fili bɛ ye aw ma mɛlɛkɛw ni ala subahana wa taala fɛ nka ɲɛnamaya la adamadenw tɛ se ka aw ka fiɲɛ n'aw ka lebu ye kɛnɛ kan sabu aw tɛna lebu baara kɛ a tɛna fiɲɛ baara kɛ n'aw ni bɔra aw yɛrɛ la don min fana aw bɛ fara cira ka sahabaw kan kunun cira ka sahabaw cɛma tugu cira kɔ jama jɔ don na laala n'aw ka misani giriyala a bɛ fara cira n'a ka sahabaw kan bɛ don alijanatul firidawusi la ala k'o kɛ ne n'aw garisigɛ o kɛ ni adamaden bɛɛ garisigɛ ye sabu an ye adamaden bɛɛ ka hɛrɛ kanu an fa adama ala subahana wa taala y'a dan ala ye a fɔ ko den minnu bɔra a la den nin bɛɛ y'a ka den ye a ko nka adamu Tuma min na ne y'i don alijinɛ kɔnɔ ne ka hinɛ kɔnɔna na n ye yamaruyakan minnu ɲini i fɛ i ye ne ala sɔsɔ o ala sɔsɔ de kɛra sababu ye i nana dugukolo kɔ kan o la ya adamu e fana denw bɛna tila yɔrɔ fila i ye ne ala sɔsɔ cogo min e den dɔw bɛna kɛ i yɛrɛ sɔsɔba ye i sɔnna ne ala ka kumakan ma wagati min i den minnu bɔra o wagati la olu bɛna sɔn ne ala ka kumakanw ma i ye ne ala sɔsɔ tuma min i den dɔw bɛna kɛ ne ala sɔsɔba ye a ko muso i sɔnna i cɛ kumakan ma tuma min a ko o wagati la n'a y'a sɔrɔ i cɛ bɛ ala ko la o wagati i den bɛ kɛ ala mɔgɔ ye i y'i cɛ sɔsɔ tuma min n'a y'a sɔrɔ n'i ye cɛ bɛ ala ko la o wagati i den bɛ kɛ ala sɔsɔba ye a ko i lahalaya bɛɛ la aw ɲɛ b'a la jahanamɛ kun tɛ yen arijinɛ de kun bɛ yen sitana ye ala sɔsɔ don min ala ko n ye kunnagoya so dan i tɔgɔ la o de kɛra jahanamɛ dan don ye sɔrɔ k'a ko sitana i bɛ laban yan n'i ka jamakulu ni an fa adama fana kun ma ala sɔsɔ adamaden adama adamaden si kun tɛna ala sɔsɔ an fa adama ye ala sɔsɔ o de kosɔn adamadenw fana tilalen don fila dɔw ye ala sɔsɔbaw ye dɔw sɔnnen bɛ ala ka kumakan ma ni kiraw ka laseli ye dɔw fana sɔnnen bɛ sitana ka kumakan ma ni dusu kungɛlɛya ye ka taa fili sira fɛ nka ne bɛ dugawu kɛ minnu ni setana sera u la ala k'u bɔsi setana bolo k'u bila kanda sira la adamaden an bɛɛ dancogo ye kelen n'i ye mɔgɔ ye fili la i b'a hinɛ minɛ i b'a hinɛ minɛ o de kosɔn nuraniya cɛbaw n'a ye mɔgɔ ye fili la a y'a minɛ a bolo ma k'a to n'a bɛ aw nɛni n'a bɛ aw dɔgɔya kana dimi a kɔrɔ a ye na n'a ye sira ma ala ko n'i sera ka cɛ kelen bɔ fili la k'a kanda a ko arijinɛ b'i ye baraji b'i ye ne ka miiri la i wurudi nin ta dunya hɛrɛ ni lahara hɛrɛ kama an m'a ta dunya warimisɛn dɔrɔn kama an m'a ta tɔgɔ kama an m'a ta jɔyɔrɔ kama dɛ n'e min ka wurudi ta kun ye dunya wariko ye i bɛna ne ka wurudi bila sabu ne ka wurudi ye ala ko de ye hali e min bɛna wurudi ta ala ko don dunya ko tɛ nka ni ala sɔnna i ye a bɛ dunya na kɔnɔna fɛnw d'i ma an ka wurudi bɛ ta ka ala de ɲini a tɛ ta ka wari ɲini a tɛ ta ka muso ɲini a tɛ ta ka bon ɲini a tɛ vila ɲini a tɛ mobili ɲini ni ala sɔnna i ye a b'a ka dunya kɔnɔna a b'a ka danfɛnw labila i ye an minnu filɛ nin ye an banna dunya na ala ye dunya de ta k'a di anw ma hali bi fɛn min ka bon ne bolo o de ye ala ye ne bɛ fɛn min ɲini dugujɛ bɛɛ n bɛ ala de ɲini wagati bɛɛ n bɛ ala de ɲini sanga ani wagati ne ala ɲinitɔ de bɛ bɛn hɛrɛ ma sabu n'i bɛ ala n'i ye ala ka sira minɛ i ye hɛrɛ sira de minɛ n'i ye sitana ka sira minɛ i ye tɔɔrɔ bɛɛ de sira minɛ hali i ye hɛrɛ sɔrɔ sitana sira la setana ka sɔrɔ kɔnɔna na hɛrɛ a t'a dumu lafiya la a b'a dumu ni bana ye ni ɲɔgɔn dɔgɔya ye ni hasiriya ye ni jɛnɛya ye ni tɔnpeliw de ye mɛ n'i ye hɛrɛ sɔrɔ ala ka sira la hali hɛrɛ n'a dɔgɔya a b'a dumu ni hinɛ ye aw bɛ hinɛ ɲɔgɔn na a bɛ bato kɛ ka ɲɛ a bɛ kumakan ɲuman fɔ hɛrɛ fitinin bɛ kɛ sumaba ye i yɛrɛ kun na ni ni tɔw Wurudikɛla cɛbaw, naamu, a y'a kɛ Ala fɛ, naamu, a ye dunya to yen Ala bɛna dunya ta k'a d'aw ma, naamu, n'a kɛra dunya fɛ a bɛ fɔ dunya la, naamu, anhan, aw ka seko kan don ka fɔ aw ye, naamu, anhan, seko min tɛ mɔgɔ nɛgɛn dɛ, seko min y'a dɔn ko dunya bɛ ban, naamu, ni u bɛ sa ka to u ka kɛ u ka kɛbaaraw to dugukolo kan, naamu, kɛbaaraw de bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye kɔfɛ

an ka taa ni bonda wɔɔrɔnan ye nuraniya cɛbaw wolonfilanan ye éviter le mal envers soi-même et à toutes les créatures de Dieu à tout moment o la an ka wurudi sariya wolonfilanan ko cogo di i k'i yɛrɛ bali ka bɔ kojugu kɛli ma i ka ala ka danfɛn wɛrɛw fana ladi ka bɔ kojugu kɛli ma sanga ani wagati Naam. i yɛrɛ y'a dɔn ko fɛn min man ɲi Naam. i yɛrɛ fɔlɔ k'i yɛrɛ bali ka bɔ a ma Naam. i b'a dɔn fana ko fɛn min bɛ mɔgɔ kunnangoya i Naam. ɲɔgɔn adamaden wɛrɛ ladi ka bɔ o kɛli ma Naam. ahan i yɛrɛ y'a dɔn ko fɛn min man ɲi Naam. i yɛrɛ minɛ ka bɔ o kɛli ma Naam. i yɛrɛ y'a dɔn ko fɛn min man ɲi Naam. adamaden wɛrɛ ladi ka bɔ o ma Naam. ladili kana kɛ wagati ko ye dɛ sanga ani wagati Naam. ahan i muso n'i denw ladi ten i balimaw ladi ten i ka diinɛdenw ladi ten i adamaden ɲɔgɔnw ladi ten u ka tɔɔrɔ ni degun k'u ka yɛrɛbonya dabila k'i maji an ka taa ni seeginan ye ture faire le bien envers soi-même et à toutes les créatures de Dieu à tout moment o la dɔn an ka wurudi bonda seeginan ko cogo di a ko i ka ɲuman kɛ i yɛrɛ ye i ka ɲuman kɛ ala ka danfɛnw ye sanga ani wagati i yɛrɛ y'a dɔn ko ko min ka ɲi kuranɛ ko ko min ka ɲi i ka makɔrɔbaw ko ko min ka ɲi ni ala sɔsɔ tɛ dɔnnikɛlaw ko ko min ka ɲi ni fili kuma tɛ a la ko i yɛrɛ k'i jija k'o kɛ i ka mɔgɔ wɛrɛ fana ladi ko a k'o kɛ o de ye an ka wurudikɛlaw ka taabolo ye ahan se an ka taa ni kɔnɔntɔnnan ye ture invoquer le pardon de Dieu et sa créature à tout moment o la dɔn an ka wurudi sariya kɔnɔntɔnnan ko cogo di a ko a ko i ka ala yafa deli kɛ sanga ani wagati bɛɛ e k'a dɔn e ye danfɛn ye i bɛ se ka jurumu kɛ i filɛlitɔ i bɛ se ka jurumu kɛ i ganiya siritɔ i bɛ se ka jurumu kɛ i tagamatɔ i bɛ se ka jurumu kɛ i dalen i bɛ se ka jurumu kɛ i jɔlen i bɛ se ka jurumu kɛ i dumunikɛtɔ i bɛ se ka jurumu kɛ lahaliya bɛɛ la n'i ye o dɔn i yɛrɛ la k'a dɔn ko e ye danfɛn ye danfɛn min ye jurumutɔ ye a ko sanga ani wagati i ka to ka ala yafa deli kɛ i k'a ganiya siri ala ne ye danfɛn n bɛ se ka fili fɛ nin wagati nin na ni n filila i ka yafa n ma lilayi wa rasulihi ye kira bonya kosɔn i ka yafa ne ma kira bonya kosɔn sanfɛ n ye kira ka mantɔn ye n bɛ kira ka diinɛ de la nka ne ye ala ka danfɛn de ye tigi wɛrɛ tɛ ne na ne ye ala tɛ nka ne ye e ka kira belebeleba ye kira sanuma nin ka mantɔn ye ni kira sanuma in ka diinɛ na kira sanuma nin ka mantow ka ladili lo n bɛ baara kɛ n'a ye kira sanuma nin ka kuranɛ kumakan lo n bɛ baara kɛ n'a ye o la e ye ala ka yafa ne ma sanga ani waati i ka ganiya siri astagfirullah ya gafar ya gafur ya afu subhanaka anta allah wahidul gafar subhanaka anta allah wahidul gafur subhanaka anta allah wahidul afu aha

a ko tuguni an ka wurudi daminɛli la a ko sanga ani waati a ko aw k'a ka muso n'a ka denw a ko ni dugu gɛra n'a ye fajiri seli ka tila a k'i k'i muso ni denw fara ɲɔgɔn kan ka fɔ o ɲɛna ne muso ni denw ani n balimaw ala ye aw ka mara de kalifa ne la ne bɛ se ka to aw ka mara kɔnɔna na ka aw tɔɲɔ o jurumu bɛ tila ka ne dɛsɛ aw yɛrɛ balo la o la ne muso ni n denw ni n balimaw ni ne filila ka don aw fɛ aw ka yafa n ma lilayi warasulihi walisa ala ka yafa ne ma ne ka se ka aw balo lafiya la ne ka se ka aw ladi lafiya la ne ka se ka sigiyɔrɔ ɲuman sɔrɔ aw ye ne ka se ka dayɔrɔ ɲuman sɔrɔ aw ye ne ka se ka batokɛyɔrɔ ɲuman sɔrɔ aw ye ne ka se ka bolifɛn ɲuman sɔrɔ aw ye ne ka se ka e, duniɲa damu di aw ma yani aw saya cɛ o la n'i ye nin fɔ nin cogoya la ten i bɛ tila tuguni muso fana bɛ tila ka wuli ko ne furucɛ ɲuman i ka yafa ne ma lilayi warasulihi a bɛ se ka kɛ ne bɛ e ka furu la i bɛ n balo i bɛ n fɛɛrɛ bɔ a bɛ se ka kɛ ne bɛ tila ka e tɔɲɔ tɔɲɔ min jurumu bɛ se ka e dɛsɛ ne laɲini kɛli la sabu ni muso ye cɛ tɔɲɔ ka se yɔrɔ dɔ muso laɲini ye ko a bɛ fɛn min sɔrɔ ala bɛ cɛ dɛsɛ ka sɛgɛn wuli a fɛ pour que a kana mun muso laɲinifɛn sɔrɔ k'a d'a ma Naam. cɛ dɔw ka sɛgɛn sababu a bɔlen don furujugu la u ka muso ka jurumuw la Naam. ahan o de kosɔn Naam. muso ka ɲi ka wuli ka yafa ɲini a cɛ fɛ Naam. ni muso y'o kɛ ka tila don Naam. denw bɛ wuli Naam. k'a fɔ an masaw Naam. aw ka yafa anw ma Naam. ni aw dimina anw kɔrɔ ni anw ye aw hakɛ sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka anw bila kɔ an ɲɔgɔn denmisɛnw cɛma o jurumu bɛ se ka kɛ sababu ye an ɲɔgɔn denmisɛnw bolitɔ jurumu bɛ anw sama an bolo ma k'an bila denmisɛn tɔw kɔ o bilali kɔ bɛ se ka kɛ sababu ye anw tɛ se k'an yɛrɛ mako ɲɛ janko ka aw ba ka aw bangebaaw sago kɛ o jurumu bɛ se ka kɛ sababu ye anw bɛ dɛsɛ an yɛrɛ fɛɛrɛ bɔli la o kuma an tɛ se ka aw fɛɛrɛ bɔ o jurumu bɛ se ka kɛ anw bɛ dɛsɛ an yɛrɛ balo la an tɛ se ka aw bangebaaw balo o jurumu bɛ se ka kɛ anw bɛ dɛsɛ anw yɛrɛ fɛɛrɛ bɔli la an tɛ se ka aw bangebaaw dɛmɛ k'aw fɛɛrɛ bɔ o jurumu bɛ se ka kɛ anw bɛ dɛsɛ anw yɛrɛ kɔrɔ lahalaya bɛɛ la ka siri aw la o la denw bɛ wuli ko an masaw aw ka yafa anw ma masaw fana b'a fɔ an denw anw yafara aw ma o ye cɛ ni muso kumakan ye hali dunya hɛrɛ kɛra misikala jarati ye ala k'a di aw ma hali dunya hɛrɛ bɛ fara de kɔrɔ ala k'a bɔli nɔgɔya aw ye dunya hɛrɛ bɛ fɔɲɔ na ala k'a don aw garisɛgɛ la n'a bɛ ji ra ko ala k'a don aw garisɛgɛ la n'a bɛ tasuma na ala k'a don aw garisɛgɛ la n'a bɛ bɔgɔ kɔrɔ ala k'a don aw garisɛgɛ la n'a bɛ sababu bangelen na ala k'a don aw garisɛgɛ garisɛgɛ la n'a bɛ sababu dogolen na ala k'a don aw garisɛgɛ la ni dunya hɛrɛ yɛrɛ bɛ bɔ ale ala ka hinɛ kɔnɔ ala k'a don aw garisɛgɛ la bangebaa ɲumanw bɛ nin fɔ ten ala subahana wa taala ye nin de ɲini anw fɛ an ka ɲi ka nin de kɛ e, e, don o don sɔgɔma e, ani wula fɛ nka a gɛlɛyara dɔɔnin ne yɛrɛ de bolo ne yɛrɛ tilara ka ala deli n ko a don o don o bɛna degun kɛ anw ma dɔɔni ala ka yafa anw ma a ka se ka kɔrɔtali don a la dɔɔni alahu subahana wa taala ko cogo di a ko wurudikɛla ɲuman bɛɛ a ko an k'a kɛ juma kelen kelen bɛɛ don o don juma sɔgɔma don o don juma sɔgɔma an ka ala yafa deli kɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma Eh, juma fajiri da fɛ n'an bɛna da su fɛ fana an ka yafa ɲɔgɔn ma juma o juma n'i n'i ko nin wurudi nin k'i nafa juma o juma a ka sɔrɔ e yafalen b'i ka dan i ka marafɛnw ma i ka marafɛnw yafalen b'i ma aha wurudikɛlaw ni e min k'i ka cɛya t'a to i ka yafa ɲini muso fɛ i ka cɛya bɛna dunya fitina se i ma i ka cɛya bɛna Eh, duniya gɛlɛya se i ma i ka cɛya bɛ fantanya se i ma i ka cɛya bɛna dɔgɔya se i ma mais ni min ka cɛya y'a kɛ a bɛ yafa ɲini a muso fɛ a ka cɛya bɛna hɛrɛ s'a ma a bɛ nafolo s'a ma a bɛ kunnadiya s'a ma a bɛ kunkɔrɔta s'a ma o ye wurudikɛlaw kan ye dɛ parce que dɔw b'a miiri ni n ko muso yafa n ma ko ale ka cɛya bɔra a ma sɔn i ka cɛya ka bɔ a ma hɛrɛ ka don i fɛ o ka fisa ye cɛya ka to a ma ka kɛ cɛya lankolon ye i tɛ se ka nansɔngɔ bɔ muso yɛrɛ bɛ dɛmɛdɛmɛ ka taa fɛn misɛnw feere ka na nan tobi i k'o dun o ye cɛya fu de ye cɛya min t'i yɛrɛ nafa t'i bangebaaw nafa wurudikɛlaw a y'a mɛn wa n'aw bɛ wurudi k'aw nafa a sira filɛ a sira gɛlɛnba de filɛ nin ye o la tugu don n'i y'a ye ala ka yafa ɲinilen bɛ ala subahana wa taala ko cogo di a ko ni minnu yafara ɲɔgɔn ma a ko ne ala bɛ yafa o ma ni ne ala yafara ni minnu ma aw bɛ bato min kɛ n b'a minɛ aw bɛ sun min don n b'a minɛ aw bɛ jaka min bɔ n b'a minɛ aw bɛ heji min kɛ n b'a minɛ n'aw taara moriw fɛ ka dɛmɛ ɲini ni morikɛ ka sanuya tilennen don n b'a minɛ n'aw selila misiri la n b'aw ka seli minɛ ni aw yɛrɛ ye nafila seli ka dɛmɛ min ɲini ne fɛ ne bɛ aw laminɛ k'a kɛ nka ni ni minnu ma yafa ɲɔgɔn ma ne ala ti yafa aw ma ni ne ala ma yafa aw ma aw bɛ seli min kɛ n t'a minɛ aw bɛ sun min don n t'a minɛ aw bɛ jaga min bɔ n t'a minɛ aw bɛ heji taga min kɛ n t'a minɛ aw bɛ nafila min seli n t'a minɛ n'aw taara mori ɲuman bara n t'a ka dugawu jaabi hali aw sera malɛkɛw bara n t'a ka dugawu jaabi hali aw len don jina muminiw sen kan n t'aw ka dugawu jaabi a b'aw ka kɛbaara jugu ye aw don dibi kɔnɔ yeelen t'aw masɔrɔ tuguni o la sa wurudikɛlaw yafa yɛrɛ nafa de filɛ nin ye sanga ani wagati o de kosɔn a ɲininin don aw ka kɛ jɔn yafalenw ye sanga ani wagati mɔgɔ ti yafa fo i ka kɛ mɔgɔ muɲulen ye i ka kɛ mɔgɔ hakilima ye sabu hakili de bɛ ko ta k'a di dusukun ma dusukun k'a waleya ŋaniya de fana bɛ ko ta k'a di hakili ma hakili b'a ta k'a di dusukun ma dusukun b'a waleya mɔgɔw k'a ye an ka taa ni bonda tannan ye dire la vérité en toute circonstance et penser à la mort à tout moment Wurudikɛlaw, masa min ye dɔnni di Sɛkɛ Laz Adamu Togoye ma, a ka sariya tannan ko cogo di, i ka kɛ Ala jɔn ɲuman ye, nɔɔrɔtigi ye, i ka kɛ cira kanuba ye, i ka kɛ nɔɔrɔ yeba ye, i ka kɛ Ala ye ka cira n'a ka cira ɲumanw bɛɛ sago ye, i ka kɛ mɛlɛkɛw sago ye, jina muminiw sago, silamɛ ɲumanw sago, adamaden ɲumanw sago ye, a ko cogo di, a ko i ka kɛ tiɲɛfɔla ye lahalaya bɛɛ la. sanga ani waati i ka kɛ tiɲɛfɔla ye a ko n'i b'a fɛ ka tiɲɛ fɔ a k'i ka miiri saya la k'a fɔ ko don dɔ i bɛ sa don dɔ i bɛ ɲinanga i kumakan kelen kelen bɛɛ la a ko n'i miirila nin na n'i ye ko kɛ n'o ye ɲinanga e de y'a kɛ wa i b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne de y'a kɛ n seko tun t'a la tiɲɛ na ne de y'a kɛ ne tun t'a dɔn ko ko jugu la a ye yafa n ma Alahu subahana wataala ko cogo di a ko ale faralen don maa sabalilen kan ale faralen don tiɲɛfɔla kan a ko tiɲɛfɔla dɛmɛbaa y'ale ala ye wurudikɛlaw aw ye tiɲɛ fɔ lahalaya bɛɛ la k'a dɔn ko saya bɛ yen ni saya ma aw ta don dɔ su a bɛ aw ta don dɔ tile saya bɛna aw ni dabara ka kuma fara ka bɔ ɲɔgɔn na saya bɛna aw ni kunkolola miiri fara ka bɔ ɲɔgɔn na saya bɛna aw n'a ka kɛbaaraw se ɲɔgɔn ma barzak saya bɛ aw ka kɛbaaraw to aw kɔ lakalibaaw k'a lakali n'a kɛra ɲuman ye tando ɲuman n'a kɛra juguman ye kisa jugu ala k'an ka a ɲuman kɛ bonda tan ani kelennan ko cogo di avoir bonne volonté de tout faire à cause de Dieu o ladon ne balimaw ni cɛbaw ala nuuru cɛbaw cɛ minnu y'u ni bɔsi sitana bolo ka don ala ka nɔɔrɔ la nɔɔrɔ min ni ala subahana wataala ko ko mamadu ka mantɔn ɲumanw de ye ale ala ka nɔɔrɔ ye dugukolo kɔ kan sabu mamadu yɛrɛ kɛra nɔɔrɔ ye mamadu taara ka minnu to a kɔ olu de ye nɔɔrɔ ye a ko ale tɔgɔ ninnu bɔra ale nɔɔrɔ la a ko a wurudiba ɲuman ninnu ye nɔɔrɔ ye alahuma kadirun hasibiya alahu wa nimal kadirun minnu b'a wurudi ten a ko ale nɔɔrɔw don nɔɔrɔ tigiw ala ko cogo di a ko n'aw bɛ ko min kɛ a ko a ka ko nin kɛ ala yɛrɛ jaati kama n'i bɛna ko kɛ i fɔlɔ ka ŋaniya ɲuman ta fɔlɔ i ka ŋaniya ɲuman siri fɔlɔ ka sɔrɔ ka ko kɛ n'i ye ko kɛ fana i k'a to a ka kɛ ala yɛrɛ jaati kama a b'o kɔrɔ dɔn wa n'i bɛna ko kɛ mɔgɔ ye i k'a ŋaniya fɔlɔ ne bɛ nin kɛ ala kama n m'a kɛ tɔgɔ ɲini kama n bɛ nin kɛ n ka mizani giriya kama n m'a kɛ tɔgɔ ɲini kama n bɛ nin kɛ yɛrɛkun kisi kama n m'a kɛ tɔgɔ ɲini kama n bɛ nin kɛ ala subahana wataala ka cira sanuman nin ka kuma bonya kosɔn n t'a kɛ eh, ala kama n t'a kɛ eh, eh, dunya tɔgɔ ɲini kama e ka nin fɔ ten n'i bɛ ko o ko kɛ i k'a fɔ ko e b'a kɛ ala kama i ka nin ŋaniya ta ten i ka ŋaniya ɲuman siri ten n'i ye ko kɛ fana i k'a kɛ ala kama ni ko min kɛra ala kama lakali t'o kɔfɛ ɲɔgɔn barakadali t'o kɔfɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn bila baara la o t'o kɔ ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn ka jɔn ye o t'o kɔ k'i yɛrɛ bonya ko fo dɔ ka e bonya sanfɛ e ye ɲuman k'a ye o t'a kɔ n'i ye ɲuman min kɛ ala kama o wagati la e b'i yɛrɛ miiri ko e ka dɔgɔn ni i ye ɲuman kɛ mɔgɔ min ye o ɲuman de ye ala kama ye ni e ye ɲuman kɛ mɔgɔ ye bi sini n'i y'a ye i bɛ teliya ka sonsori k'a fo aha k'a dɔn i ye ɲuman kɛ ala kama mɛ ni e ye ɲuman kɛ mɔgɔ ye ni e ko fo o ka e ka bonya jira jama na i y'a kɛ tɔgɔ ɲini kama i m'a kɛ ala kama ala ko ko minnu kɛra ale ala yɛrɛ jaati bonya kosɔn a ko olu sara bɛ bɔ ale ala yɔrɔ ni ko minnu kɛra tɔgɔ ɲini kosɔn a ko n'i y'a kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ tɔgɔ ɲini ni ye a ko ni minnu kɛra tɔgɔ ɲini kosɔn a ko tɔgɔ ɲiniba bɛ i laɲini k'i ye n'i ye mɔgɔ tando tɔgɔ ɲini kosɔn ni fɛn b'a bolo a bɛ fɛn d'i ma ni barika bɛ e min ye a tando dɛ ni barika b'i la a bɛ fɛn d'i ma ahan n'i ye ko min kɛ ko min kama a bɛ ten n'i y'a kɛ jɔyɔrɔ ɲini kama ni jɔyɔrɔ bɛ a ye ala bɛ jɔyɔrɔ d'i ma a banna jɔyɔrɔ nin dɔrɔn de i y'a kɛ a kama n'i y'a kɛ tɔgɔ ɲini kama ala bɛ tɔgɔ d'i ma a banna n'i y'a kɛ mɔgɔw ye k'u k'a lakali kama ala bɛ jɔnw bila u b'a lakali a mankutu bɛ taa yɔrɔ bɛɛ parce que i y'a kɛ lakali kama an balima zikiridalaw ale kelen don ahan an balima zikiridalaw n'i ye zikiri da mɔgɔ la ala kama i sara bɛ bɔ ala yɔrɔ n'i y'a da mɔgɔ la nafolo kama ni nafolo b'a bolo ni barika bɛ e zikiridala na a bɛ nafolo d'i ma ni barika t'a la i bɛ i bɛ tɔgɔ i bɛ zikiri da mɔgɔ la nafolo kama ni barika tɛ zikiridala la a bɛ tila ka dɔgɔya segin i ma zikiridalaw ɲamakalaw hɔrɔn minnu bɛ cira tando fɔ n'a bɛ ko o ko kɛ ko a k'a kɛ ala kama o la o sara bɛ bɔ ale ala yɔrɔ n'a y'a kɛ tɔgɔ ɲini kama ala bɛ tɔgɔ da aw ma n'a y'a kɛ nafolo kama ni barika b'aw la nafolotigi bɛ aw sɔn o la an ka kow kɛ ala kama Naam. kow sara ka bɔ ala subahana wa taala yɔrɔ Naam. an ka taa ni bonda tan ani filanan ye ture Être vertueux envers Dieu, soi-même et ses créatures. o la sa ala subahana wa taala ko cogo di Naam. a ko i ka tilen ale ala ye Naam. i ka tilen a ka danfɛnw ye Naam. i ka tilen i yɛrɛ ye Naam. i bɛ tilen ala ye cogo di ala ye minnu ɲini i k'u kɛ ka dafa i bɛ tilen ala ka danfɛnw ye cogo di n'i ye ala ka danfɛn ye i k'a bonya ko parce que a ye ala y'a dan ka bɔ ala min y'a dan ala yɛrɛ ye masaba ye a bonya bɛ ala yɔrɔ e fana b'a bonya ko parce que ala ka fɛn kanulen don a y'a dan misaliya la don ni fatɔ sera i ma ka ji deli i fɛ walima ka dumuni deli i fɛ i b'a hinɛ minɛ ko e ɲɔgɔn adamaden dɔ don e ɲɔgɔn dɔ don adamaden don